anyway ha ga ha ga-abata ụdịka mmadụ m and ụdịka mmadụ Nweze and ndị nọ here bụ ndị Igbo na fight ka anyị liberate ya ala Igbo from ndị titi dịka gị mgba anyị na-agba bụ ka anyị liberate ya ala Igbo from titi people unu ga-apụrụ anyị n'ala Igbo anyị abụghị ndị Biafra anyị bụ ndị Igbo na Naijiria dị anyị mma so far anyị afụgo na Nigeria Nigeria ọ dị mma no mana ọ dị anyị mma to compare Biafra unu yes and anyị ga-anọsi na Nigeria ike enwere ebe anyị ji azụ aga onye e nyere mike ọ kọwa like amaghị m ebe unu na-esi eweta ihe unu na-akọ amaghị m ebe unu na-esi eweta ihe unu na ike m ji emekwa argument agwụgo m otu unu si because enwere ife dị unu n'isi unu anaghị eche eche ka mmadụ ihe dị unu n'isi bụ ihe dị Nnamdị Kanụ n'isi ihe dị unu n'isi bụ ihe Nnamdị Kanụ na-ekwu n'ọnụ ya ka unu were kọịcha na brain unu ihe nwoke ibe gị na-ekwu n'ọnụ ya gị were kọị na brain gị jidesie ya ike na-agba jidesie ike na-aka nka na-aga anyway ike unu agwụgo m n'ala Igbo dịka Amarachi si wee kwuo this war bụ between anyị nwa bụ ndị Igbo and unu nwa bụ ndị Biafra unu ga-achọ country ọzọ pụọrọ anyị n'ala Igbo aga m na-ekwu ya na-ekwusi ya ike and very very soon onye anyị esi wee create ndị na-egbu anyị anyị nwa onwe anyị bụ ndị Igbo ga-ekretikwu ndị ga na-egbu unu bụ ndị Biafra ebe aha ka anyị na-aga very soon ka a mazi anyị na unu ndị nọ n'ime ala Igbo a ebe onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-eji ga-ewere ihe nwoke ibe ya kwuru n'ọnụ dọị n'isi ya buru ya na-agbagharị na-agbagharị na-aka nka na-agakwa o nke na-ewute m bụ na ọ na-aka nka wute n'isi eh, echiche nsogbu adịrọ anyị ga na-ekwu ya every day by day anyị ga-akọntinu na-ekwu ya very soon ọ ga-abụzi na n'ama Igbo ọ ga na-eme ị sị na ị bụ Biafra amara na mụọ bụ Biafra ị chọrọ ndụ mụọ bụ onye Igbo mụọ bụ sabo na ala Igbo mụọ bụ onye Igbo bụ sabo na ala Igbo m maka na ị bụ Biafra nsogbu adị ihe unu ka ji nwee ọnụ unu ji ekwu okwu na enyeghị Nnamdị Kanụ ụdọ ọ wụ na e nyere ya ụdọ m chọ ka e nye ya by now every day ọ na-arahụ n'ime ebe ahụ hmm? ọ ga-ama na anytime ka Mrs. Okrok mana ọ because of na-enye ya udo ọ ya mere most of you ka ji wee nwee ya time na-apụta here na-akọ inyo enwerọ much nwa eze biko ọ wụ na taịm m ezugo onye ọzọ kwuo na ike nji agwụ m bingo okwu agwụgo m enwere bingo na ụmụazị nwee bingo n'oke ekwu n'oke ekwu nna ahụtụbeghị m ụdị karịrị otu a before biko onye onye ọzọ ka o kwuo Okay, time gị agwụla. Big G, Big G, over to you, Big G. Gaa n'iru Big G. Over to you, Big. Unmute. Big G. ọ nọzikwa ya big g big g mindset okay ngwa eminem eminem gaa n'iru
na o rugo turn m ya kwube okay em, ekene m onye ọbụla na platfọm a Em, ana m anụ ihe onye ọbụla na-ekwu kemgbe ịma na ihe nchè ikwu abụlọ much thing na abụlọ kà e kà Nnamdi Kanu mazi Nnamdi Kanu sì wèe bido Nnamdi Kanu bido for betterment of Nigeria m̀gbè ọ nọ̀ UK ịghọtago kwukàtị à kwukàtị à ọ̀ bụrụ nà Nigeria as a government adị̀ à work and which is true Nigeria nà work Nigeria bụ̀ alụ melụ ndị Ìgbò ọ ka mma nà-àgwa onwe anyị eziokwu Nigeria bụ̀ real alụ melụ ndị Igbo anyị because amụnwa na onwe m ama anọnwu na country bụ that m nwee accident kịta enwerọ nọmba m ma-akpọ ya bịa kwọrọ m enwerọ nọmba ha wepụta ambulance ya bịa kwọrọ m kwọje m ụlọ ọgwụ or something like that yeah. and mụ ama anọkwa na country bụ that na even presently eweta ọkụ etie up NEPA up NEPA amụ ama anọnwu na country bụkwa na life m sef dị risk insecurity ha nwere ya at least these three things emego m ngụpụ Nigeria as a country that is number one so ọ bụ mgbe Nnamdi Kanu bidoro ihe nke ya wee mebe wee bido na-eme na-eme kuchi na nwa amadi a ka ihe ọ yọ Naijiria mee nyenụ anyị okporo ụzọ nyenụ anyị mmiri nyenụ anyị ọkụ tinye international airport bụ that na mmadụ fenie ọ daa n'enugwu ka ọ na-alụ ọrụ ka ihe niile a na-alụ ọrụ ka everything dị in order ka everything na-alụ ọrụ ọ gwụla ihe ọ yọ uche na ọ bụrụ that na naijiria bụ a country ha kwesịrị ime ihe niile ka everything balance ya balance ya e mee gịnị a na-eme ya politics politics politics politics to the extent na e mekatakwuru kpọọ ya meeting n'Enugu steeti ma echetanwu that time mgbe ọ ga meeting n'Enugu steeti enweghị kwuru that side because egere m ntị ka a kọ akọ enwere ekọrị ya ọ ga meeting n'Enugu steeti governor five governors enwere na east bịa that meeting ọ gwa ha everything gwa ha nekwa ihe ọ chọrọ nekwa ife ọ chọrọ kọsịa ewele ya na ndị politics anyị ụmụnne anyị anyị zigara na politics ewele ya na-agba gịnị ana ewele ya na-agba politics game were ya na-eplay politics ihe niile abụrụ politics ọ ka mma na ya na-agwa onwe anyị nke bụ gịnị nke bụ eziokwu ọ bụrọ ihe niile ka eji eme politics n'ụwa mmadụ adịgo exposed so ka emekatala ya emekata ya nwa amadi ebido ihe na-azọ nnwere onwe nke ya which that na adị m aware that na ndị IPOB bido agitation ha with free ha na-ekwu okwu were flag na-akụ aka na-aga na street ha eburo egbe nothing nothing even mgbe ka ihe butere operation python dance na Abia steeti onye ọbụla na-eti mkpu kịta enyere Nnamdi Ka maazị Nnamdi Kanu condition bail ka e nyere that condition bail e releasezie ya ọ pụta Naijiria maa na ọ dara iwu na ọ dago the bail condition ihe dịrị ya bụ eme ya allow ọ bịa court o rutero court ime ya arrest that is the truth ma ọ bụ na country na-awork ị nwero any right onye grant bail i send ọ bụgodị na i send armoured tanker ọ kwụ n'iru be ya sị na ọ na-eme gịnị e grant ya bail a na-ekwu i sendizi operation python dance before the court which na o nwe court case ọ bụrụ na o nwe court case ime ya allow o rutero na court ime gịnị ibuli ya that is the truth ha mee gịnị eme attack bịa gbuo ndị e gburu gbucha ndị e gburu mechaa ihe niile eme turn ana Igbo upside down ọgba aghara ebido from ọgba aghara ọ bata na nke Imo steeti erutere na nke Imo steeti Hope Uzodimma gbara fourth from fourth ọ gba Emeka Ihedioha na-achị ndị Imo be anyị asị that na Mbaise ama achịnata Imo steeti na ọ dịrọ possible ndị Orlu ụmụnne m esikwa ebe ha si bukwela Emeka Ihedioha bukwela Hope Uzodimma bugotekwa na ọchịchị Hope wee jide be anyị turn upside down ana m ekwu ya na-ekwusi ya ike ka onye ọbụla na-anụ onu m wee jide be anyị mee gịnị turn ya upside down ọ dị ka ọhakim ọhakim si na ihe o ji aka ikiri na ihe ọ bụla o ji aka ọma hapụ ya hapụ emechaa ọ hapụ ọchịchị nye rochas rochas achịba nke achịcha chọọ itinye ọgọ ya nwoke no way emeka ihedioha ba from emeka ihedioha bata na hope uzodimma hope achịba ọchịchị n'imo steeti wee jide imo steeti bịa wee turn upside down wee nechaa ihe niile a na-ekwu na IPOB na-eme na IPOB na-eme wee chọọ ịjụ IPOB a dị ha nọkwa n'Enugu steeti ọkwa ha nọ n'Enugu steeti ọkwa ha nọ n'Ebonyi steeti ndị IPOB a Abia steeti be Nnamdị Ka- Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ ọkwa ha nọ there Taa m gịnị gawụrụ mere ha dị eme ụmụ ihe ma chịkọta. okay ka m just ka m round up okay gịnị mere ha dị eme ihe niile a ha na-eme o wee bụ sọsọ na boundary imo steeti na anambra steeti ka ị na-achọ ikwu na nchịkọta okwu m niile wee bụrụ ihe ọbụla na-eme between anambra and imo gọọmenti ma anya and gọọmenti gọọmenti be anyị bụ imo steeti